Un'àteru atu de mineta contra a un'amministradore locale in Sardigna. Custa borta est tocadu a su sìndicu de Àrtzana, Marco Melis. L'ant isparadu contra sas bentanas de s'ufìssiu suo e petzi custu manzanu, a pustis de sas festas, su sìndicu si nd'est abizadu e at fatu sa denùntzia a sos carabineris de sa bidda. Sas indàgines las sunt mandende a dae innantis sos carabineris de Lanusè. So iscunnortadu meda e depo nàrrere chi non mi l'isetabo a pustis de deghe annos de amministratzione de sa bidda. No mi dispiachet pro mene, ma pro sa comunidade, at nadu su sìndicu Melis chi no ischit pròpiu proite l'ant fatu una faina sìmile. Melis, chi est unu sutaufitziale de s'aeronàutica, est in càrriga dae deghe annos e est candidadu pro su 'e tres mandados. Custu contra su sìndicu de Àrtzana est s'ùrtimu atu de mineta contra unu amministradore comunale in Sardigna, chi est sa regione prus corfia. A martu, a pustis de s'atentau contra su sìndicu de Bultei, est arribau su ministru de s'Internu Angelino Alfano, chi in Casteddu at picau parte a unu addòbiu pro faeddare de s'òrdine pùblicu e picare provedimentos adatos. Bator chidas pro che cumbìnchere sos nugoresos chi sa proposta polìtica issoro, pro su bene de Nùgoro est sa menzus, est su tempus chi an a disponimentu sos ses candidados a sìndicu, Alessandro Bianchi pro su centru-sinistra, Basilio Brodu pro su centru-destra, Tore Lai pro su Movimento Cinque Stelle, Stefano Mannironi pro Idea Comune, Andrea Soddu, chi rapresentat ses listas, Pierluigi Saiu pro Uniti per Nuoro. Sàpadu an presentadu sas listas eletorales ufficiales a sos uffissios eletorales e como cumintzat sa campagna eletorale chin addòbios pùblicos e manifestatziones de importu mannu, internet e sos social network, sena si ch'irmenticare de sas visitas a chie si connoschet e s'imprenta de sos santicheddos. At a èssere unu mese prenu pro sos battoschentos chimbanta candidados a cussizeri chi cheren arribare a si sèdere in sos sègios de su Cussizu Comunale de Nùgoro chi pro sa riforma eletorale an a colare dae baranta a bintitres prus su sìndicu. An a minimare sos assessores puru, chi dae ùndighi de como an a colare a ses. E si a un'ala sa punna est cussa de minimare sos gastos de sa polìtica, a s'àtera, cando s'at a dèpere amaniare s'esecutivu, b'an a èssere problemas pro sas coalitziones chin listas meda ca s'an a dèpere fàghere torrare sos contos. Ma a custas peleas s'at a parare fronte a pustis de su trintunu de maju o de su batòrdighi de làmpadas si s'andat a su ballotàgiu. Pro como, sos candidados depene pessare petzi a si buscare cantu prus votos podene. Non capitabat dae medas annos. Ma cras su mundu de s'iscola at a falare in prata in totu Itàlia pro protestare contra sa riforma varada dae su guvernu Renzi. Unu progetu, cussu de La Buona Scuola, chi no agradet a sos sindacaos de categoria, chi cras an a falare in prata ànimu e pare pro firmare sa riforma. In Sardigna puru, in Casteddu, totu su mundu de s'iscola at a fàghere una manifestatzione, an a mòghere a sa nobe e mesu dae Prata Giovanni. A s'isciòpero, paris a istudentes e insegnantes, an aderiu àteras categorias sociales puru chi sun in dificultade. Sa crìtica de sos istudentes est chi si cheret fagher colare una riforma pessada pro rispòndere a sos poderes fortes comente una riforma chèrfia dae bassu. Cherimus una riforma chi rispondat a sos bisonzos beros de sos istudentes, at iscritu in una nota su coordinadore regionale de s'Unione de sos Istudentes Francesco Ara, S'obietivu nostru no est cussu de demolire custa riforma proposta de su Guvernu. Sos istudentes, difatis, pedin una istrutzione gratuita, alternàntzia iscola-traballu finantziada e cualificada, investimentos pro rilanciare s'iscola pùblica, finantziamentos pro s'edilìtzia iscolàstica, autonomia iscolàstica de cabale, riforma de sos ciclos iscolàsticos, de sos programmas e de sa didàtica, valutatzione democràtica. Est difìtzile a acatare unu pitzinneddu chi non connoscat su contu de Cinderella, Cenerentola. A l'iscrìvere sunt istaos sos frades Grimm, ma est istau Disney a li dare sa fama. S'òpera Cinderella, in sa versione moderna iscrita dae su composidore britànnicu Peter Maxwell Davies, est sa chi ant seperau s'Iscola Cìvica de Mùsica de Nùgoro e su coro de boches biancas de s'Istituto Comprensivu nùmero duos de Nùgoro pro la rapresentare in s'Eliseo, s'oto de maju. Su programma est istau presentau in Nùgoro in s'ìnteri de una conferèntzia istampa, Presentes su presidente de s'Iscola Cìvica Angelo Palmas, su diretore su mastru Andrea Ivaldi, sa prèside de s'Istituto Borrotzu Maria Antonietta Corrias e sa diretora de su coro de Boches Biancas su mastru Franca Floris. Sa versione chi an a rapresentare in Nùgoro pro sa prima borta in Itàlia est cussa cumpleta, chin coro e orchestra. Unu traballu mannu, cussu fatu dae s'Iscola Cìvica Antonietta Chironi e s'Istituto Comprensivo Borrotzu, chin sos insegnantes de cantu e sos musicistas, ma fintzas chin sos insegnantes de educatzione fìsica pro sos ballos e sas coreografias, cussos de educatzione artìstica pro sas iscenas. Totu si sunt impinnaos pro fàghere recitare, cantare, sonare, ànimo e pare una chimbantina de pitzinnos a sa prima esperièntzia issoro. Prima de s'ispetàculu de su sero a manzanu ant a fàchere unas cantas rapresentatziones pro sas iscolas. Totu custu a dispetu de sas dificoltades chi an sas iscolas de mùsica pro sas mutzaduras de s'annu passadu. Contra su Selàrgius, su Nùgoro at paregiadu pro unu a unu. Unu resurtadu chi no agradit a sos nugoresos chi aiant chèrfiu tancare s'istajone chin duas bìnchidas, ma ana dèpiu parare fronte a un'iscuadra in dificultade chi non cheriat pèrdere sas ùrtimas ocasiones pro arribbare a sos isparègios. A sa rete de Chelo pro sos casteddajos, sinzada a sos trintases minutos de su primu tempus at rispostu in aviu de ripresa sa rete de Gedà. Su Nùgoro in acabu de partia podiat fintzas sinzare sa rete pro balanzare sos tres puntos, ma Alessandro Alessandris at faddiu su rigore dadu dae s'àrbitro. Tocat de nàrrere chi, fintzas binchende, pro sos nugoresos non cambiabat nudda in contu de isparègios. Como s'iscuadra allenada dae Marco Mariotti podet petzi tancare in bellesa binchende chin sa Viterbese in su cuadrìviu e a pustis pensare a s'istajone imbeniente, Cust'annu s'atividade de su Nùgoro si podet partire in batos perìodos. Su primu chin Bernardo Mereu chi at fatu sa preparatzione in istiu, ma chi s'est dimìtiu pagu prima de su cumintzu de su campionadu, lassande su postu a Marco Mariotti chi imbetzes si che fit andadu a pustis de ses zorronadas. A pustis est arribadu Guglielmo Bacci chi est abarradu bintunu zorronadas finas a cando non l'an esoneradu pagu prima de sa partia chin s'Olbia. A s'urtimada est torradu s'allenadore romanu chi binchende chin sos gadduresos e chin su Fondi at bestiu ànimu a sos nugoresos pro arribbare a sos isparègios, ma sos parègios chin sa Lupa Castelli e sa partia pèrdia chin su San Cesario che lis at bocadu cale si siat ispera.